ada ena kanandifunsapo kuti kodi iweyo Morton Baghaya umangokamba zabwino za ku China kulibe zoyipa ku Chinako nde lero li magaye ndikufuna ndikuwuzeni zinthu 5 or 10 zoyipa za ku China okay khalani pompo khalani pompo ndikuwuzeni zinthu 10 or 5 za ku China nde nditembenuza kamera iyi chifukwa choti ineyo am not interesting koma inuyo mutani muzingomva nkhaniyo awe ndovaya kudeni okay and let's begin uh, atembenuza kamera tikuyamba okay uh, number one ku china kunoko uh, let's get a few things cleared up uh, ndikodula ku china kunoko chilichonse mchogula kuyambira madzi eh, kuyambira kokhala eh, kunoko ndikodula kwambiri nde kuli inequality yayikulu eh, anthu amukuwaonawa eh, sangangopanga chilichonse opanda ndalama nde zima- zimatanthauza kuti anthu akunoko ndiosauka ndiye kunoko ndikodula koma iyoyo ndi introduction chabe eh, in the introduction chart number one kunoko na no internet freedom okay kulibe ufulu wa internet even tiktok ija ya ku china ija kunoko is banned eh, ku china kunoko no internet freedom in fact ili pamozi imozimozi ndi eritrea imaposaso wachina north korea samafuna zoti anthu akunoko aziona chani zinthu zakunja nde amapanga block chani yeah. ze mawebsites ambiri bbc cnn chani eh, onsewo ndi kuti amapanga block uh, including facebook including twitter everything that is international is blocked kunoko chimene chimatanthauza kuti iweyo ukabwera ku china kunoko moyo wako umayenera kuyuza vpn all the time hmm? usegule facebook uyuze vpn ngati panopa ndikunena pano iwe vpn ya ineyo yapanga expire ikapanga expire chonchi kuti usegule page kokalipira vpn iko page iyoyonso is blocked eh, nde anthu ena amafika ku airport eh, kulephera kugwiritsa ntchito eh, internet chifukwa choti chani its blocked ndiye kunoko internet ndi its a big uh, inconvenience whatsapp blocked facebook blocked twitter blocked instagram blocked hmm? ma western news sources onse aja they are blocked nde imeneyoyo is a huge disadvantage kunoko uh, imene tisiyapo uh, mtunda uh, nkhani iyi idakalipo nde cha number two the food safety sinanene kuti food security food safety kunoko ku china kwachuluka anthu anthu achuluka kwambiri eh? ma billion amapha nkhumba 12 million per week ndiye ngati zili chonchi akuyenera kulima nkhumbazo in maconditions ena ake odabwisa kwambiri nsomba zakunoko ndekuti mankhwala ndi diwi diwi eh? ndekuti masamba akunoko mankhwala ndi diwidiwi in fact kuli timalo tina take toti basi eh, mafuta ophikira ache eh, kuli concept ya gutter oil yoti restaurant ija ikaphikira drain imakhala kuseri ndi mafuta aja amapanga trap pena pake ndikuwapanga reuse mafuta oti anali mu drain anali mu sewage kale ndi kunoko zakudya ayi ayi food safety ndi 0 percent ukafika ku china kunoko eh, restaurant izikhala yayikulu chifukwa ti tima restaurant tating'onoti eh, timakonda kupanga ma shortcut eh, ndikuja kumapezeka kuti akupangira mabanzi koma mkati muja aikamo makatoni eh, mazira afeki masamba afeki kabichi wafeki chilichonse cha feki nde kunoko food safety is a huge issue hmm? mutha kupezeka kuti mukudwala cancer eh? ngati simukupanga uh, eh, simuli careful chifukwa choti tima tima tima restaurant timapanga cut ma corners kumene amalima ma grapes ndekuti mankhwala diwidiwi kolima nsomba mankhwala diwidiwi nde kuli madzi eh? madzi akunoko ku china remember eh, tapu ya ku china madzi samamwedwa iya kuti umwe madzi akuyenera kukhala chani ogula you have to buy the water kulibe zoti umwe madzi apa tapu iweyo chifukwa choti half ya madzi aku China, they are not potable. You cannot use them for cooking and uh, and uh, and drinking. Mumvetse apo. Half ya madzi aku China they are polluted. Ndiye anthu amene amagulitsa madzi aja nthawi zina amangotenga madzi aku tapu omwe aja koma remember madzi aku tapu aja sizoti ali ndi bacteria ayi bacteria is okay Ba- bacteria is okay bacteria is okay koma ma heavy metals ndi zinthu zina zotereza ndi zimene zimaopsa the food safety big issue kunoko iyoyo ndi ndi number two ndiye you are, you are better off kuti u- u- ukadye ku kfc you know kuti iwo aja nkhuku zawo apanga procure ku supplier wina wake kuti ali reputable hmm? you are better off ukadya uh, ku, ku kitchen china chake choti ali chili ndi ma controls koma street food you never know ase kuliko anthu amayika zakudya mu mu- mu mankhwala opangira imbamo aja ndipo I, I, I, I fear the day ma practices amene amachitika ku china kunoko in terms of handling food kuti akazafika ku malawi what will we be like eh? zoopsa kwambiri kuli ma food scandal kunoko including Hmm? anthu ku- ku- ku- kugulisa nyama yoti inali inagwiritsa ntchito inagwiritsidwa ntchito nthawi ya world war ya world war 2 hmm? nyama yoti yakhala 40 years mu, mu, mu, mu storage ena ndikumayigulisa kwa anthu ndikunoko food safety siyili clear ya iyoyo yikhali number 2 ndeti ndinayamba ndi internet freedom food safety number three the uh, inconvenience kunkhani ya ukakhala foreigner kunoko ukakhala foreigner ah, chilichonse akufuna chani passport and then iwowo machinesewa chilichonse amafuna chani ali ndi kakhadi ka iwowo ka green ka, ka, ka, ka id card kakunoko ndi maforeigners tilibe chimene chimapangisa kuti ma services ambiri amene ali ndi ma chinese ifeyo ma foreigners we can't, uh, we can't enjoy them ndikuli malo ambiri upeza kuti ukuku eh, akufuna shemfenjong shemfenjong ndekakhadi ndikunenako koma iweyo ulibe ndikuli nthawi zina amatha kukubweza kunena kuti paki iyi ngati ulibe chani shemfen jong uh, passport iyi si- kunoko is useless nde inconvenience in terms of uh, foreigners yaikulu nthawi zina suffice to say kuti malo ambiri amene kumapita ma foreigners ambiri uh, problem iyoyo is not a huge problem okay it's not a huge problem okay number four ndi racism kusankhana chikopa koma ndisanayambe ndiyike kaye disclaimer eh? kuti kunoko kuli racism ina yoti ili justified musayiwale zoti china itajoina world trade organization eh, itatukuka paja ikuyamba kumene anasegula zitseko ndikunabwera anthu eh? in fact pafupi ndi pamene ndimakhala ineyo uh, 60 kilometers kuli city inake yotchedwa guangzhou ku guangzhou kunabwera anthu akuda eh, in fact nthawi imene ijayi ku asia konse kuno kunali anthu akuda kwambiri ndi ku guangzhou koma tsoka ilo anthu amenewo anali ma nigeria ndi anthu aku west africa ndi amene atiwonongera mbiri ku asia kunoko agalu amenewo chifukwa amamenya fraud amamenya rape am, kuba mafoni ngati ku china kunoko amadana ndi anthu akuda zinachokera pamenepopo zinachokera pamenepopo ponena kuti eh, ma nigerians anaononga kumapezeka kuti ku jail eh, ku, ku china kunoko in jail 700 nigerians kumapezeka ma nigerians ali pa death row kumapezeka ma nigerians eh, afuna anyongedwe hmm? kumapezeka kuti anthu 700 mu jail imodzi ku china anthu akuda ndi anthu zinatutumusa in fact mayiko onse including japan anayamba kuchepesa nambala ya anthu akuda nthawi imene ijayi kunali japan kunali malaysia kunali china ndi pamene tinapezera tsoka koma izozo aside eh, anthu aku china kunoko ndi atsankho ali ndi tsankho kwambiri chifukwa choti iwowo chimene amafuna ndi kukhala wakhungu loyera amafuna akhale anthu a white chifukwa chake masana dzuwa likawala sumaona anthu akuyenda munsewu azimayi ndiye kuti kukakhala dzuwa ali ndi umbrella ndipo iwowo chimene amakhumbira pa moyo wawo ndikukhala anthu azungu mwamva ndiye akaona munthu wakuda they think kuti iwowo ndi ma deputy white people kunoko mmene ndikunena panopa kuli ma vacancy ya ntchito oti amatani amachita kuneneratu tikufuna white person white woman eh, in fact pa azungupo eh, nnali ndi mzanga mzungu woti sisi lake inali la black samafuna amafuna blonde hair blue eyes ukangokhala ndi maso a blue kunoko ndiwe the white man azungu kunoko amakhala akudya machiki ah, ma 10 out of 10 yacha easily kuli anthu aku russia kunoko oti samatha kuyankhula chizungu samatha kuyankhula chizungu koma chani koma koma Ayi. kuli anthu aku russia kunoko oti samatha kuyankhula chizungu koma amaphunzitsa chizungu amatulutsa vacancy ija ndikunena kuti we want a european teacher european teacher yo you just know kuti akufuna mzungu mwamva olo ukhale kuti ndiwe black american iwe ndi phd yako harvard in english eh? kunoko sizimayenda zimenezi mzungu ali pa number one ndiye amatenga fanzi ya ku russia kumaphunzitsa chizungu and eh, ma opportunities ambiri it's strictly for white people ndiye kunkhani ya raci- racism ayi ndithu ayi ndithu kunoko it's strong strong kunoko they are openly racist ndipo samabisa ayi racism yawo eh, iweyo as a black man you are strong mzungu ndi handsome mzungu aliyense ndi handsome eh, black man you are strong even tima girlfriends timene an- amapeza mamanwo kunoko timakhala kuti tawasaka mamanwo because they are black eh? osati kuti chani ndiye there is that racism kunoko it is a, a huge problem and it reflects it reflects in uh, the small things with that said ndanena kale number one kunena kuti anthu aja eh, ali ndi reason yopangira chani yo- yoti- yotidera chifukwa choti ame- anthu anthu amene tinabwera kunoko koyamba ma nigerians aja tinaononga tinaononga mbiri so there is that nde iyo muyiike apopo komano kuli malo ena ngati kumene ndak- ndakhala ine kwa zaka zambiri ku shandong kuli ma chinese oti iweyo ukangokhala friend wawo they are true friends and mumva kwa anthu ambiri amene akhala ku china kunoko akuwuzani kuti mchinese eh, or foreigner kunoko kupita ku bala kuja samalola kuti ugule mowa agula ndi iwowo amva mabiga machinese akunoko kungoona foreigner amanena kuti no iweyo tabwera pa table ya ife kulibe zoti apanga nsanje akupha chanjani all that is bullshit ndiye machinese ndi anthu abwino koopsa chimene chocho ndi ndipangira underline eh? ineyo kume- kumene ndadusa ineyo kunali anthu oti basi amwene ineyo basi kuvaya pa deni mukakumane ndi masiteni athu masiteni athu kumuzi sanaonepo munthu wakuda tiye kuvaya amwene 80 kilometers kumuzi hmm? aliyense by the way kumene ndikudusa kunokonde kuli ma- kuli mafakitale ambirimbiri kuli mafakitale ambirimbiri machinese ndi anthu abwino anthu okoma mtima hmm? ukakumana ndi mz- ndi mzako weniweni woti mwa- mwamvana chichewa eh? Mwa- mwamvana chichinese ayi samalola kuti utali uzingokhala wina ake they are truly friendly nde imeneyoyo mupange chani take note kunena kuti kunoko kuli anthu abwino eh, kuli anthu abwino azimayiwa eh, tiyatsikana ati toti they, they, they only want you to dig them down they don't consider everything else pamene iwo uh, utakhala mamuna wa chichina akupasa macondition kwa ife sachake azimuna ena aku china amadana ndi ife maforeigners kunoko chifukwa choti chani Ah, chifukwa choti we get it easily koma nkhani ndi imeneyoyo racism iliko ngakhale kuti anthu abwinonso aliko okay ndiye tamenya apopo racism tamenya apopo internet freedom tamenya apopo uh, food safety tamenya apopo chani kodi uh, internet freedoms okay tipite ku number 5 kodi choyipa china chakunoko ndi choti chani oh pollution titenenso kuti pollution eh? Kunoko amwene hey, koseku osewa iyoyo ukoko osewa ndi mafactory ake azina imafika ku nthawi yoti pollution you can't see 100 meters kumene ukupita chimene chikutanthauza kuti kuli malo ena ake oti amati kungotha tsiku umakhala ngati chimodzimodzi kusuta fodya 22 wamva Pollution is a big problem kunoko and you don't know what you're breathing in and timakhala kumene as you can see kunoko factory ukoko ndekuti mahudu factory mm, kwinako ndekuti ku- ndi kumene amakhala anthu nde pollution is a huge issue ndipo kunoko cancer yambiri kwambiri khansa ndi yambiri kwambiri ndipo ndimadabwa kuti kodi anthu amene akhalitsa ku china ngati ifeyo tikamazapita kumudzi possibility yoti ndiposavuta kukhala kuti kupezeka ndi khansa ndiyoti bwanji chifukwa air yake kunoko uh, ku china kunowe kuli ma cancer village tim- timalo timene manena tija toti osadya mmalo ngati amene wawa chifukwa choti chifukwa choti ndi amene amakhala unscrupulous cops in terms of kusunga mafruits anyway pollution kunoko ndi ndi yakatithi and kuli malo ena ake amati chani amati ma cancer villages kuli malo oti kuli ma factory kumapezeka kuti anthu akunoko akumenekoko pa anthu 100 kumapezeka kuti anthu 40 pakumapezeka ndi cancer and it's all normal iwowo chimene akupanga ndi choti development at all costs amva chilengedwe chikuwonongeka anthu akukhala limodzi ndi zimafactory you can imagine kuti amanena kuti chilichonse pa zinthu 1500 zimene zimapangidwa pa dziko pano at least 1200 zimapangidwa ku china kunoku and uh, anyhow and uh, in that case zimathandauza kuti chani zimathandauza kuti ah, pollution ndi yambiri kwa basi pollution ndi yambiri kwa basi kunoko nde nimaona mu nyika apopo Eh, tikupitirira Ah, zoyipa za ku china zoyipa za ku china okay Ah, ndibwereso kuchani ku ku red tape ku china kunoko eh, ngati kuli mahotel 1 million ngati kuli mahotel 1 million eh? mahotel 900,099 salola anthu chani anthu amene ali ndi mapassport tingonena kuti maforeigners kunoko amwene kumavutika munthu kupeza hotel wafika pa hotel paja wabuka kale pa online akukuuza kuti iya kunoko sitilola ma foreigners amva nde iyoyo ndi huge issue malamulo a boma amanena kuti chani amanena kuti no mu- musakane ma foreigners koma pa ground anthuwa amakana ma foreigners koopsa eh, ndapitapo ku macity oti ku- kuvutika kuyenda ma, kuyenda ma, mahotel 5 10 kungokanidwa nde ndinganene with confidence kunena kuti 99 percent ya mahotel aku china kunoko samalola chani foreign and for no reason amati kaya security safety koma ayi ndithu umatha kupita ku katauni kochepa kakang'ono kenakake ndikumapezeka kuti munthu akupanga struggle ah, kupeza hotel Ah, kumapezeka kuti munthu akupanga struggle kupeza hotel ndiye that is a huge huge minus ukakhala kuti uli ku china kuno kupeza hotel and lamulo la ku china limanena kuti ngati wapita ku city ya new one ukakhala kumene kwako more than 24 hours ngati suli mu hotel uyenera ukapanga register ku police station nde wapita kwanzako kunyumba basi after 24 hours you have to go ukapanga register ku police station and ukakhala uko akulembera ka ka certificate kena kake zina zake zoti zimakupangisa kuti quality ya life ya foreigner kunoko izikhala ina yake yoti ah, yosakhala bwino eh, inconvenient kwambiri very inconvenient uh, and iyoyo is part of uh, red tape bureaucracy chilichonse akufuna apange chani ah, ayikepo mlomo ma authorities mm. chilichonse amafuna ayikepo mulomo ma authorities eh? ndiye kukhala ku china uh, umayenera kupanga contend ndi zinthu ngati zimenezo nde ndipange recap uh, zinthu ndi zambiri koma this is a, in a nutshell what i wanted to, what i wanted to say kunena kuti kunoko uh, uh, intaneti ndiyovuta chifukwa choti zonse zakunja zili blocked namba 2 kunoko chakudya sichili safe kwambiri madzi sali safe eh, and then bureaucracy imapangisa kuti eh, moyo wako nthawi zina it should be hard for no reason at all then kuli racism kukhala munthu wakuda pali ponse ndekuti iweyo you play number two and uh, so on and so forth nde ndi imeneyoyo and then mpweya wakunoko ndi ndi posavuta kuti ubweretse mavuto chifukwa choti mafactory achuluka and then eh, oh ndinayiwalanso kunena kuti kuna kunoko foni ije mayunitsi akatha basi imakhala blocked hmm? foni ija mayunitsi akatha ndiye kuti kaya mayunitsi akuthera eh, uli ku- ku- ku- uli kutchire iweyo basi su- sutani suyimba foni anthu amene akufuna kuyimbira foni iwe awuzaso kuti mawumawu ameneyo basi alibe ndalama mm, sakupezeka nde nde ndi ina yake yoti eh, ndizosiyana ndi kumalawi kuti eh, munthu utha kukhala chani

zoyipa and then eh, lero takamba nde mutani mundimenya eh, and zoyipa za kunoko uh, kwa average foreigner ngati ineyo for example munthu woti eh, nditafika kunoko anandipasa ntchito eh, ine ndimagwira ntchito uh, bwinobwino ndinalandira sizoti kumene koko they, they discriminated against me eh? and kunoko ineyo in terms of uh, as atsikanawa chimodzimodzi kulibe zoti kaya chani and eh, and zija zoti kaya ku- kum- kumenyedwa chifukwa choti ndiwe foreigner ayi no judgment koma video iyi sindikufuna ikhale ndi ma positives zakunoko ingokhala pure zoyipa zakupiko zakunoko nde ndi zimene ndanenazo zoti kunoko nkhani zake ndi zimene zozo and zili pa macro macro level pa macro level nde cheers kumene ndikudusa ku uh, ndika shortcut kovaya ku den koseko ndi mafactory koma anyway i hope kuti mwatengapo ziwiri zitatu ngati pali zina zoti simukumvesa bobo eh, mpange comment pasipa and then we will talk china ndi choti okay let's talk about the government aliyense amaziwa zoti ku china kunoko ndi dictatorship hmm? and ukakhala mbasi ukakhala mu mu subway ine sindinamvepo ma chinese akupanga debate sindinamvepo ma chinese akupanga debate and look at that surveillance paliponse sindinamvepo ma chinese akupanga debate olo mpira omwewo hmm? ukakhala mu subway moja basi aliyense akuyang'ana pa phone akuyang'ana shopping akuyang'ana kunoko politics nde ndi zero ndale kulibe ah ndiye sindiku- sindikuziwa zoti imeneyoyo ndi disadvantage kapena advantage Ah. anthu akunoko alibe voice anthu akunoko boma likanena kuti apapa tifuna tipangepo chakuti ndiye kuti chinthucho chibwera alibe iwo chani alibe mpata ndiye sindikuziwa zoti imeneyoyo ndi chani ndi advantage kapena disadvantage and eh, timaziwa zoti kunoko ndi dictatorship eh? boma ili ndi mphamvu zonse in fact uh, nyumba ukagula nyumba malo onse ndi aboma mm? boma after 70 years malo aja azabwerera ku boma so you only buy nyumba to use for zaka 70 mundimvetsa bwinobwino ndiye ah, zonsezo tikuziwa zonsezo tikuziwa Ah, the dictatorship yakunoko is an open secret hmm? amauza mukuona magalimoto osewa eh? anthu kunoko analemera koopsa pali contract yoti boma limanena kuti tisiyireni ifeyo zandalezi inuyo pangani ndalama nde ma chinese anasaina contract imeneyo ndi awo manyumba ali kutali koma kuli in fact ma underground parking lot ndekuti azaza kumene koko anthu ena kuzasiya magalimoto kunoko mseu chifukwa choti anthu alemera mopusa mm? alemera mopusa kunoko ndikuti anthu amadya amadya chani miyala amadya dothi ma 1970 chifukwa choti kunali njala yazaoneni pano ndi awo pano pamene kuti upite ku kumene amadya ma chinese hmm? this is just zoti kukhala ngati ama amabwezera eh? chifukwa anthu ena amene ali panopawa eh? ndioti analiko mmene zimachitika zinthu zimenezozo nde ma chinese panopa amapanga zoti abweze moto amadya ngati kuti atumbe ndi chakudya pa tebulo nde amakhala ndi matebulo ozungulira ati nkhani yake ndi imeneyo koma ndinene pano kuti zoyipa inde ziliko ndithu ndi zimene tanenazo nde tayankhula koopsa tayankhula koopsa tayendanso koopsa leroli nde ndayenda ndayenda ma steps angati 12000 steps steps eh ndaenda 12000 steps 12000 steps ndi significant distance ndiye pakadali ndifuna ndizifika kufupi ndi kwathu Eh, nde amene ali ndi khutu wamva eh mumayankhula alapa zinthu zambiri iwe simayankhula zoyipa za ku china leroli ndayala zonse kuzisiya pati pamenepo ndayala zonse kuzisiya pamenepo and ndi- ndi- ndi- ndiyesesa kuti mmavidiyomo ndiyikemo chani ndiyikemo eh, tima supporting videos just to illustrate mapoints amene ndikukamba Ah, ndipange illustrate mapoints amene ndikupanga Ah, koma nkhani yake ndi imeneyoyi ndine morton baghaya apapa ndifuna ndizifika kufupi ndi kumene timakhala ndipo leroli timacheza limodzi ndipo timakambirana za zoyipa za ku dziko lino la china and uh, oh kachani apa ka benz ka electric it just looks weird kuona kuti benz ya magesi that's a waste chimene chimafunika engine engine Whoa. All right. okay ndafika ine ndimakhala apa ma building ali che akuoneka ndiye ndikangoyenda apopo kufika ku marobots kukhota ndiye ndafika ku den ine ndayankhula kwambiri ndayankhula kwambiri uh, video iyi ithere pompa and uh, bye